Ofu onye a ga-anọnwuli mmadụ naabọ ụwa? The answer is yes and I will explain. But before I go further, achọrọ m ka anyị malụ na ọ bụrọ mmadụ na-anọ ụwa na ife na-anọ ụwa bụ mkpụrụ obi anyị which is our consciousness maka na mmadụ pụtara ife n'akụkụ naatọ your spirit your soul and the body. So ofu mkpụrụ obi ga-anọnwulu mmadụ naabọ ụwa or even mmadụ ịtọ depending as the, as the case may be. And let me explain. This our soul you see today is not limited by linear time. It transcends boundaries and time. Our soul has the power to bilocate. O nwe ife a na-akpọ gịnị? The science of bilocation. Ọ bụ na ị bụ Katọlik, ị ga-ama na o nwe some saints, some ndị ichie ndị ọcha a kụziri unu ife a na-akpọ apocryphal. Apocryphal bụ a part of dogmatic theology that teaches about ọdịbendị ụka ọdịbendị ndị ọcha a kụziri anyị mgbe ahụ a na-eje ụka na o nwere onye a na-akpọ St. Padre Pio na onye ahụ can bilocate. What is bilocating? You can be here and be there at the same time doing two different things. A na-akpọ ya the science of what? Bilocation.

Ị na-alọ nlọ sometimes you see yourself traveling to different parts of the world that you've not been before. This is your soul in a journey on the journey of what becoming because we are here to become. Ya na ị na-alala ụla sometimes na nlọ gị fee onwe gị do you wonders that uh, in the in the normal reality n'ụwa ihe menwurie this is your soul traveling to different parts of the world, having an encounter with different souls, learning and unlearning. Now, having said this, if the soul can bilocate, then that same soul can anọkwa mmadụ naabọ maọbụ mmadụ ịtọ ụwa mana ka m ka m mee nkọwa m nkenke o nwe main basic reason soul ji anọlụ mmadụ naabọ mmadụ ịtọ ụwa. Kee the first reason? O nwe ndị nwe o nwe ndị nwe multiplicity of purpose. Maybe a soul was sent to this world for a mission. You know, ife ọdịnana ji wee maa mma bụ na ọdịnana is our compass to our destiny. maka na o nwere nkụzi m kọwara maka mmanwụ wee na-akọwa na ife mmanwụ na-akọwara anyị in Igbo culture is about the resurrection of the soul and the sanctity of the soul and for the soul to resurrect for a soul to be sanctified that soul must embrace his soul contract iyi ụwa gị O nwere ndị nwere multiple iyi ụwa that they cannot achieve in a, in a single lifetime. What did they do? Ha na-achọzi ịbịa ụwa ha anọlụ mmadụ naabọ ụwa ma mmadụ ịtọ. Somebody can call to be a leader. Somebody can still call to be a politician. Somebody can still call to be a medical doctor. Somebody can still call to be a dibịa. ọ na-anọzi ụwa ahụ ọ nọọ ụwa n'ime mmadụ ịbọ ma mmadụ ịtọ just to achieve that purpose ahụ akalaka ya ahụ o ji wee bịa ụwa because we are here to become we are here to unlearn this earth ị na-afụ this consciousness ị na-afụ we are in a journey

A soul ji anọlụ mmadụ naabọ ma mmadụ ịtọ ụwa. Ndị nwere ọbara taa akalaka. O wee sịzi okay, m na-abịazi ụwa. Na m ga-anọnwu ụzọ naabọ, na m ga-anọ ụzọ ịtọ ka m wee achieve nwuo that thing in a lifetime. Now, some ancestors ndị gboo nwee mission uncompleted on earth, what do they do? To maintain a particular lineage because a bịa n'agbụrụ, o nwere ife e ji mara agbụrụ. O nwere ndị bụ dibịa ka fa na-eme, o nwere ndị bụ na ọ business ka fa na-eme, o nwere ndị bụ nka, o nwere ndị bụ ụzụ. Now, what would that ancestor do? Ọ bụrụ na ọlụ ahụ ga-esiri ofu onye ike ịlụ, gịnị ka ọ ga-eme? Maka na a dị n'igwe e wee melie. One soul can, can reincarnate in a particular lineage just to carry that same light and take it to the next level. Ọ reincarnate is efuza mmadụ naabọ ha abụrụ like a crowd eburu ọkụ ezinụlọ ahụ bulite ife e ji mara ezinụlọ ahụ wee bulie ya wee mee gịnị wee busaa o wee transcend ya to the next generation so mkpụrụ obi na-anọ ụwa na ọ bụrọ mmadụ na-anọ ụwa maka na oyiyi Chukwu bụ na mkpụrụ obi anyị but these are the two major reasons mkpụrụ obi ji anọrọ ụwa ife ọdịnala ji atọrọ m ụtọ bụ na ọdịnala teaches you about what self knowledge ka ị mara onye ị bụ ọ bụ na ị da-eme ọdịnala you are missing a lot afa m bụ Nnamdi Izuora Ile Ọma Mechebe abụ m onye Nando Ọmambala daalụ